Dia dhíobh gach éinne agus fáilte go dtí an Java thoir. Tá sceitimíní an domhain orm chun a bheith anseo faoi nádúr agus tá an nádúr anseo sa Java agus san Indinéis go ginearálta, tá sé go huile is go hiomlán aoibhinn agus cé go bhfuil roinnt turasóirí anseo, Níl an-chuid ag an am céanna, níl sé feicthe ag mórán daoine, go háirithe anseo i Java go fóill. So inniu, thóg mé scútar ar maidin, gluaisrothar, agus thiomáin mé dhá uair go luath luath ar maidin go dtí an áit seo. Agus seo é Tumpak Sewu sin eas. Ciallaíonn sé actually míle eas, Tumpak Sewu, toisc go bhfuil sé comh mór agus go bhfuil an méid sin uisce ann. So níl sé feicthe agam go fóill ach tá mé ar an gcosán anois, ar an slí, tá sé an-iarghiúlta i lár an nádúir agus cé go bhfuil sé seo go tiomáint ó Malang, tá mé ag. fanacht i Malang faoi láthair agus is cathair aoibhinn í Malang chomh maith. Tá ceantar saghas dathúil ann le an-chuid dathanna agus ceantar eile trasna an abhainn a bhfuil gorm, just gorm ar fad. Tá sé cosúil leis an cheann sin sa Mharacó. Ní féidir liom fógraíocht a dhéanamh air ach Tá sé ar Instagram ana-chuid agus mar sin de ach níl éinne sa cheann seo i Mhalang. Bhíos an t-aon duine ón iarthar ann nuair a bhíos ann inné so is fiú é sin agus úsáideann daoine Malang mar saghas base agus ansin téann siad go, an chuid is mó go Bromo, sin an bolcán agus beidh mé ag dul ann anocht ar thuras so dúirt mé bhuel ceart go leor tá an t-am agam inniu chun rud a dhéanamh go neamhspleách so

níos faide ón áit seo chomh maith ach tá sé sin chomh gnóthach nó má tá tú greamaithe leis an t-am agus níl an-chuid am agat, déanann sé ciall chun é a dhéanamh mar sin, bang bang bang i ngrúpa agus tá gach rud socair duit agus mar sin de ach dom féin, tá an t-am agam so tá mé chun iad a scaipeadh amach beagáinín. Ó mo Dhia! Sé seo an eas is mó is drámatúla go bhfaca mé riamh! Féach air seo! Ó mo Dhia! Ní fiú fhéachann sé chomh mór ar an gceamara. Tá sé, ó mo Dhia! Tá sé céad is a fiche méadar agus ní féidir leat fiú an bun a fheiceáil ach is féidir leat siúlóid mhór a dhéanamh síos go dtí an bun. Tá sé saghas dainséarach, sleamhain agus mar sin de, ach leis an radharc seo, b'fhéidir go mbainfidh mé triail as. Seo linn ag tosnú go luath leis an dainséar inniu. N'fheadar an bhfuil sé seo sábháilte? Ó, an Áise Thoir Theas, ní athraíonn tú go deo. Ya, ní féidir liom dul ann, like, beidh tú ag snámh. Ó, mo Dhia, ní raibh a fhios agam go raibh sé chomh, em, fliuch sin is dócha. Ach no, tá mé sásta anois chun é seo a fheiceáil. Em, tá sé dochreidte mar atá. Ach ní féidir liom dul síos ansan, i mo thuairimse, i m'aonar, ródhainséarach. Ó lads, tá na daoine áitiúla anseo chomh cairdiúil. N'fheadar, is dócha nach bhfuil mórán turasóirí timpeall na háite, cheapas go mbeadh an áit seo plódaithe agus tá cúpla grúpanna beaga, Níl an-chuid in aon chor, agus cúpla daoine le tiománaí nó treoraí príobháideach. Is mise an t-aon duine i m'aonar, ach mar sin, yeah. Ó, jeez, just bhíos ag, i mo shuí ansin le, le cócó, cnó cócó, bhí sé sin uaim. Ó, lads, an bogthas anso sa dufair arís, agus na céimeanna, míle céime ar a laghad, ach tabhair duine áitiúil, seo. Seo snakefruit dom agus sin, n'fheadar, ní raibh sé agam cheana féin in aon chor. Tá sé saghas milis. Seo mar a fhéachann sé ina aonar. Seo é tar éis píleáil a dhéanamh agus yeah! Níl mórán lámh agam. Tá sé an-bhlasta. Saghas sour ach milis chomh maith. Anois, cailíní agus buachaillí, tá mé ar an slí go uaimh, darb ainm Goa Tetes. Tá eas beag ann chomh maith agus is féidir leat dul trí uaimh agus tá siúl ag baint leis. So, is féidir leat siúl idir an dá easanna chomh maith nó oh my yeah, tá sé seo chomh steep. Ó, ní fhéachann sé amach ar an gceamara ach eh. Tá sé seo an-chóngarach do Tumpak Sewu. Agus níl éinne eile anseo! Féach ar seo! Lads, tá an domhan chomh beag, bhuail mé le beirt ansin, bhí siad ar thraein! an turas trí lá sin timpeall an Iáva Thoir ar fad. Agus yeah, bhuail mé leo i Yogyakarta agus anois ar an, ar an siúlóid fánach seo. So yeah, tá an domhan beag. Agus ceann amháin, Éireannach atá i gceist agus is Gaeilgeoir é chomh maith. Oh! Rinne mé dearúd chun an ceamara a thógáil amach mar bhí sé le turas. Ach Jack, má tá tú ag féachaint ar seo, dia dhuit. Deas bualadh leat arís agus go n-éirí leat leis an Ghaeilge. Lads, tá an Iáva go haoibhinn ar fad! Oh my God! Fiáin! Fiáin! Ach dochreidte, níl éinne eile anseo! Ach n'fheadar an mbeidh mé ag dul tríd an easa? Sin an slí go dtí an uaimh, ceapaim. Ó, níl fhios agam ach is breá liom an radharc seo mar atá! Anois táim saghas greamaithe anseo toisc nach bhfuil fhios agam conas, is féidir leat dul trí an linn sin, ceapaim, chun dul suas ansin. Níl aon slí eile. Tá sé á dhéanamh agam, ar a laghad beidh bróga glana agam ina dhiaidh seo!

Oh my yeah lads, tá an áit seo just as an domhan anois. Tá mé sásta gur dhreap mé suas go dtí an uaimh sin toisc nach bhfuil an uaimh mór go leor, like ní raibh tú in ann dul isteach isteach ní dóigh liom ach just d'fhéach sé go hálainn agus an saghas mist leis an uisce ag titim mar sin, oh draíochtúil agus tháinig mé ar cúpla turasóirí ag an barr ach seachas sin, i ndáiríre. ach ní raibh fhios agam go mbeinn fliuch báite tar éis é seo inniu. Má tá tú ag teacht, tóg mála nach féidir leis an uisce dul isteach mar bhíos buartha faoi mo ghuthán agus tabhair bróga uisce mar ní raibh sé sin ar eolas agam, so sin píosa comhairle daoibh. Ach yeah, tá mé chomh chomh sásta agus anois dhreapaigh mé suas arís go dtí an barr, sin ana ana ana chuid céimeanna agus tiomáinigh mé thar n-ais go Malang arís.
Chuir mé an turas seo in áireamh ag mo Brú na hÓige. Bhailigh an gluaisteán mé ag leathuair tar éis a dó dhéag san oíche agus thiomáineamar dhá uair go Bromo.
Tá sé ceathrú tar éis a ceathair faoi láthair agus táimid ag dreapadh suas go Bromo. Ó tá sé dorcha. Bhuel gach éinne, tá sé a cúig a chlog ar maidin agus tá sé ag tosnú. Tá éirí na gréine linn anois. Lads, tá sé seo draíochtúil, dochreidte ar fad agus is fiú é go léir. Tá éirí na gréine taobh thiar dom anseo agus an bolcán ar an taobh eile anseo agus tá spota saghas maith againn anseo mar tá ár ngrúpa anseo, tá like seisear againn ach ar an dtaobh eile tá ana chuid daoine suas anseo ach tá an radharc is fearr againn. leathuair tar éis a cúig gach éinne agus tá an ghrian amach sall ansin tá sé i bhfad níos gnóthaí anois ach féach air seo nach bhfuil sé cosúil le rud nach bhfuil feicthe agat riamh tá sé just dochreidte agus níl aon rud feicthe agam riamh mar seo tá mé chomh sásta chun a bheith anseo agus má tá tú anseo i Java caithfidh tú teacht anseo cinnte. B'fhéidir gurb é seo an rud is. fearr an nádúr is fearr go bhfaca mé go dtí anois san Áise Thoir Theas, agus chonaic mé an-chuid ag an am seo. Féach ar an ghrian! Táimid ag radharcphointe eile anois agus tá sé b'fhéidir níos fearr go díreach mar an gcéad, bhuel tá sé sall ansin anois ach yeah is féidir leat é a dhéanamh i gcúpla áit timpeall Bromo é féin sa Pháirc Náisiúnta seo. Seo é mo threoraí, tá sí go hiontach ar fad, fáilteach Indinéis! Seo é ár ngluaisteán, ár four by four anseo lads, mar seo é an áit ina bhfuilimid ag tiomáint anois. Táimid i lár an saghas fásach. is dócha, atá i gceist, ach nach bhfuil sé dochreidte leis na sléibhte anseo agus na scamaill go léir. Ó, a Dhia, tá sé fiáin! Agus anois táimid ag fáil bricfeasta anseo. Breakfast box! So táimid anois, ó, féach orm, fashion, fashion! Táimid anois ag siúl go dtí barr an chráitéir. ar an mbolcán é féin agus táimid ag tnúth go mór leis. Sin dhá chiliméadar ann, dhá chiliméadar ar ais arís agus tá an-chuid capall anseo. N'fheadar cad atá ar siúl.
Seo é an t-aon pháirt den turas ina gcaithfidh tú mórán siúil a dhéanamh, déanann an gluaisteán an chuid is mó den obair. Fiú anseo tá sé gairid ach tá an siúlóid géar agus gnóthach. Tá an t-airde le brath beagáinín freisin agus tú ag dhá mhíle, trí chéad is a fiche naoi méadar thar leibhéal na mara.
Leaids, ceathrú tar éis a hocht agus tá sé cheana féin chomh te chun a bheith ag dreapadh suas bolcáin!

Ní cheapaim go bhfuil aon rud mar seo feicthe agam riamh. Ní fhaca mé bolcán riamh ach táim sásta anois gurb é seo an chéad cheann, Bromo, mar tá sé ollmhór agus ana-ana-shuimiúil ar fad. Agus an carraig atá timpeall na háite ar fad, tá sé go léir toisc go bhfuil an bolcán ansin, so ana-ana-shuimiúil chun é a fheiceáil ar fad. Ach plódaithe, dar ndóigh. Plódaithe.
I ndiaidh na heachtra, rinneamar an tiomáint ar ais go Malang arís agus is féidir leat an tíríocht aoibhinn a fheiceáil an uair seo. Bhíomar ar ais i Malang thart ar leathuair tar éis a dó dhéag arís.
Bhuel, gach éinne, tá mé thar n-ais i Malang arís agus seo é i gcomhair an caibidil seo den Java Thoir. Ach níl sé an deireadh ar fad, mar inniu tá mé ag dul chuig baile darb ainm Banyuwangi atá sa thír thoir in aice le Bali, fós i Java, agus amárach beidh mé ag dreapadh Ijen agus beidh físeán eile speisialta agam air sin ar mo chainéal eile, mo chainéal Béarla Kate in the Place. So, má tá suim agat níos mó den Java thoir a fheiceáil, mholfainn daoibh an nasc seo a leanúint agus beidh níos mó ansin. Agus. Má bhain tú taitneamh as an bhfíseán seo agus as na radharcanna aoibhinn atá le feiceáil anseo, le do thoil tabhair like, foscríobh, gach rud 'tá 'fhios agaibh tú féin! agus cífidh mé sa chéad áit eile sibh. Slán go fóill!